Su capu de sa politzia, Franco Gabrielli, custu manzanu at picau parte a sa sètia de su Cussizu regionale dedicada a sa violèntzia de gènere e a s'aprovatzione de una motzione apòsita. L'ana retzìviu su presidente de su Cussizu, Gianfranco Ganau, chi l'at donau unu libru supra sa Sardigna, un'ispilla chin sos bator moros e su presidente Pigliaru. A sa sètia no ant picau parte sos de su centru-destra pro protestare contra sas polìticas de su guvernu supra s'immigratzione. Sos datos a un'ala nos iscunnortan e a s'àtera nos acunnortan. Nos acunnortan ca dae su duamizeundichi a su duamizeseichi sas denùntzias de malutratamentu in famìllia sunt su trintatres pro chentu in prus, at nau su capu de sa politzia, e nois bi semus, Amus a sichire goi, est importante chi sa comunidade nos biat comente una securesa pro sa legalidade e un'oportunidade pro azudare sas pessones in dificultade. Su presidente Ganau at torrau gràssias a su prefetu Gabrielli pro aer dadu a su Cussizu regionale sa possibilidade de meledare supra sa violèntzia de gènere chi oje in Itàlia est diventande un'emergèntzia sociale, chi est signu de unu problema istruturale e culturale chi si podet firmare petzi chin unu traballu cumpartiu. Sa ratifica de sa Conventzione de Istanbul fata dae su Parlamentu nostru est istau unu passu a innantis de importu at nau Ganau ca istabilit chi sa violèntzia contra sas fèminas est una violatzione de sos diritos umanos e no est invetzes unu fatu de abarrare isserrau in domo o in su privau chi si depet isòrbere a sa sola. Sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Nùgoro eris in s'àmbitu de unu servìtziu antidroga chèrfiu dae su questore de Nùgoro Massimo Colucci ant iscopertu in sartu de Uliana in localidade Istei duos campos de cànapa indiana in unu terrinu a curtzu de su ribu Cedrino. Su primu campu de otantoto fundos fit in intro de una serra, s'àteru Invetzes de undichi fundos fit in unu terrinu agrìculu a trinta metros de distàntzia dae su primu. Ambos fin abbaos chin unu sistema modernu de irrigatzione a gùtia. In s'ìnteri de s'operatzione sos agentes ant denuntziau una pessone pro possessu illegale de munitziones calibru doichi e sete sessanta chimbe e de materiale de interessi istòricu e culturale. Su Cussizu Comunale de Nùgoro custu manzanu at aprovadu su bilànciu consultivu duamizeseichi. In sas pìnnicas de su documentu est intrada s'assessore a su bilànciu Raffaellina Denti chi at sutalineadu unu mezoru de sos contos rispetu a cando sunu intrados. Su sìndicu Soddu at nau chi est unu documentu fizu de su corazu de fàcher polìtica. Semus resessios a garantire sos servìtzios, a aumentare sa riscossione de sos tributos, a ammaniare progetos importantes chi an a èssere de importu e de profetu pro su benidore de sa tzitade nostra, at sichiu Soddu, e podimus nàrrere chin sos nùmeros de custu rendicontu, chi est su primu frutu petzi de custa amministratzione, chi amus fatu sa parte nostra. Carchi problema abarrat, sutalìniat su sìndicu, sa biblioteca Satta est unu de custos e contamus de l'isòrbere cantu prima. E si, in sas chistiones chi nos pertocan a manera direta amus mezorau sos contos e oje lu semus dande a bìere, nos diat a gradire chi chie est in sos locos ube dinare bi nd'at, facat su matessi pro su bene de sa tzitade nostra. Cherimus cumprèndere si Nùgoro contat, e cantu, in sas sedes istitutzionales prus artas, ube semus fintzas bene rapresentaos. Cherimus prus impinnu dae chie at sa possibilidade de fàchere atziones de profetu pro su territòriu nostru e chi Regione e Guvernu diana sas rispostas netzessàrias a unu capuluogu de provìncia che a Nùgoro. Non si podet sichire a ritzìvere telefonadas dae genitores chi non sunu trancuillos ca in sas iscolas de sos fizos est difìtzile a fàcher letzione e nois no amus otichentos euros pro acontzare unu tubu. Non podimus ispèndere petzi bintichimbe miza euro pro afestare a Bustianu Satta, cajonande cuntierras intre sos assòtzios nostros. Bi cheret s'azudu de sa Regione, at concruiu Soddu, si non est difìtzile a garantire sos servìtzios a sos tzitadinos. Nois amus fatu su possìbile minimande sos gastos chentza pònnere sas manos in sas butzacas de sos nugoresos. Sa Confindùstria de sa Sardigna de Mesu at pediu a Filippo Spanu, assessore a sos afares generales e coordinadore de sa cabina de regia de su pianu de isvilupu de su 'e Nùgoro, garantzia e securesa de tempus e modalidades pro sa banda ultralarga in sos zassos industriales e produtivos de su 'e Nùgoro. Unu progetu presentau in s'àmbitu de su pianu pròpriu dae Confindùstria chi at picau su puntègiu prus artu intre totu cussos presentaos e duncas depiat èssere una de sas primas òperas finantziadas e crumpias at iscritu custu su presidente Bornioli chi at ammentau puru chi in s'ùrtimu addòbiu de su batòrdichi de trìbulas s'assessore Spanu at cunfirmau chi su cablàgiu in fibra òtica in Pradu, Siniscola, Tòssilo, Orosei e Sòlogo, finantziau chin ses miliones in su pianu de rilànciu, che l'an bocau dae sos interventos de sa programmatzione territoriale pro lu pònnere in su pianu regionale pro sa banda ultralarga e s'at a fàchere peri chin urgèntzia. Unu interventu atuau dae sa Regione chin su Ministeru pro s'Isvilupu Econòmicu pro mèdiu de sa sotziedade ministeriale Infratel chi previdit retes in fibra òtica in trechentos novanta comunes sardos e in sos zassos industriales e produtivos issoro. S'impinnu picau de s'assessore Spanu, nat Bornioli, est de importu mannu pro sas impresas de su territòriu de Nùgoro chi de annos e annos sunt isetande un'Internet lestru e chi funtzionet bene. Ma sa Confindustria dinùntziat chi sos interventos sunu firmos, ca su guvernu at detzisu de afidare a Infratel totu sas proceduras pro pònnere sa fibra òtica in Itàlia, fintzas a cussas de sos zassos produtivos de su 'e Nùgore e pro cussu pedit a s'assessore de apretare sos traballos. Cust'annu puru sos nugoresos ant pòtidu bider giocande sos zigantes de sa Dinamo, chi ant isseperadu Nùgoro pro s'ammaniare pro s'istajone agonìstica e pro sa finale de sa Supercopa chi su bintitres de capidanne ant a giocare chin Venètzia, Milano e Trento. In su Pala Don Bosco, prenu a isticu, sa Dinamo Tattari allenada de Federico Pasquini at bintu su trofeu Nuoro duemiladiciassette contra a sa Dinamo Academy Casteddu de s'allenadore Paolini chin su puntègiu de chentu e nobe a setantases. Una festa de s'isport promòvia e organizada dae sa sotziedade Icnos Nugoro de su presidente Salvatore Sanna paris a su comitau provinciale de sa Federbasket e a su comune de Nugoro. Sos zigantes tattaresos e casteddajos an jocadu una bella partia a beru fintzas si dae deretu s'est bidu chi sa Dinamo fit sa prus forte. Gràssias a sa bella jocada de Marco Spissu sos tattaresos dae deretu sun colados in vantàgiu, sa Dinamo Academy non si rendet e resessit a paregiare ma sas duas iscuadras sun andadas a si pasare chin sos tattaresos in vantàgiu chimbantachimbe a trintotto Vantàgiu chi est crèschiu in sa 'e tres fratziones pro arribare a s'ùrtimu cuartu chin su puntègiu finale de chenteses a setantases cunfirmande sa preparatzione e sa forma de sa Dinamo Tàtari chi oramai rapresentat sa Sardigna in sos campos de totu su mundu.